igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọlọlọ nneka chimezie na ikwa anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ igbo dịka m ji wee kwuo na mbụ maka ndị na-acompare ndị igbo na ndị ofe mmanụ um, amaghị m ụta e si wee megide ihe ruo n'ọnọdụ nke bụ na anọkata a na-acomparezi anyị na ndị ala anyị ma n'obodo a a na-asọ ha asọ n'ihi omume ha n'obodo a bụ naijiria dị ụtọ ọ dị ọha nwadebere ya and ị bịakwala anya gbakọọ omume a na-eṅomi eṅomi a na-eji ama atụ n'ịdị mma bụ ndị be anyị ihe m chọpụtawo na mmekọ anyị na ha eme na ha na-amụrụchi omume anyị na-amụta mana ka ha na-amụta omume anyị ahụ ha anaghị amụtakwa egochi gị na ha na-amụta ya ha bịa ha na-akọtọ omume anyị na-amụrụkwa ya then site n'ọtụtụ ndị be anyị na-enyekwara ha aka n'ịkọtọ omume anyị ahụ a na-ekwuzi ya ya nọrọ ebe niile anyị na-amụrụzi ajọ omume ha ha na-ewere aghụghọ na-achịkọrọ ezigbo omume anyị iji maa atụ ndị ala awụghụ ndị na-emere ha ihe ha sị gị thank you ndị Igbo sị amara bụ ụgwọ ihe ị na-emere n'ala Igbo ị na-emere mmadụ amara ọ bụ eziokwu na-ekwudo the price but onye ahụ ị na-emere amara na ya jikwa gị ụgwọ ireturn ụdị amara ị mere ya ya ka Igbo ji atụ ilu sị amara bụ ụgwọ mana ndị ala agwa ị na-emere ha amara ha na-asị gị thank you maa afọ n'ala maka ndị na-ekwu okwu respect echi ị kwụsịrị inye onye ahụ ọ chọdị ịma ma ị nwekwe nke ị na-eri ma ị nweghị nke ị na-eri ya atụ gị iro just like that gị wee nyekata nyekata kwụsị gị na ya esele o o nwere chepụta n'ụkụtọ ga-eghe gị ọnụ adị m sure na e nwere obodo na-eme ụdị omume a ndị ala atị nke in the whole world ọ ha nwa wụ ndị bụ imere mmadụ ihe a na-akpa ịta abụ ọha n'obi ha atọ bụpụ ọṅụ anya that is clearly ọ ya ka eji atụnyere ndị igbo wu na onye igbo hụ ka nwanne ya nọ na mmekpa ahụ ya nyere ya aka wholeheartedly ele ha anya n'azụ and ọ nwa omume anyị anụnwa ụnụ na-achọ iji ọnụ dọsaa ka anyị ji wee survive after the war ka anyị were ya one by one ozugbo ozugbo e mere Nigeria amalgamate sị ọ wụ one ha aghọgbuo zik zik buru capital bute Lagos Awolowo ọ wụọla aka ha ha dọkọrọ na ihe chebedoro okwu na ọkwa na zik winiri election na eh, western region ha achụpụ Zik o mana irigi election ị hụrụ ha na-erigi bido n'obodo a ha rigio election ka ọdọ ọ dịka ọ wụ Akintola ka ọ gara lelekere mba awolowo ka ọ napụ ọchịchị e wee tụọ ya nga for treason na nga anụ ka ha nọ a na-achọ otu a ga-esi ewepụta ha agaghara ndị be anyị n'obi ọcha anyị nọ ụmụnne anyị soro ha mee coup ana m agwa ụnụ ndị ụnụ na-acompare e mechazie coup coup ada ụmụnne anyị kwụsịkwara ya o ha ebozie ya anyị maka ha wụ ndị ụjọ ha abụ anya mara na ndị awụsa ga-ewe iwe ha ga-abịa ọgụ and ndị awụsa mata na maka Awolowo ka eji wee mee that coup ha nwụghị ọgụ ha ebo ya anyị ebe anyị na-agbachi nkịtị maka naturally igbo propaganda ashị na aṅa wụ arụ n'ala igbo ashị na aṅa bụ ezigbo arụ onye ọbụla na-eme ashị a na-amapụ ha n'iwu ịnọkọta gị pụta kuko ọpụ ihe na-eme gị emege mana ihe a wụ ihe ndị a ji eri nri ọ ya ka ha ji makpuchie na media ka ha nọrọ ebe ha ga-anọ na-afụ ashị ha afụ ashị ahụ sị ọ wụ ndị igbo n'ọka igbo dọ na-adominate already nwere ebe ha nọ ha na-achọ otu ha sa mmiri na-eri ha ana m agwa ụnụ na mmiri na-eri ha ha bidowe onye nọ n'elu ala ha agwa gị na mmiri ahụ na-achọ ịbịa back ka ị gbapụta na mmiri ka ha bido na aka dọpụta otu ha si eme so e wee gbuo anyị 30,000 people ojukwu lọtazie na a ga-alụ ọgụ thinking that onye kwuru maka ya menụ coup na ọ wepụta ya na ọ ga-ekwezi ka ekewa ya alaa gakwu ndị awụsa ndị awụsa emechaa coup ahụ emere eme ndị awụsa a na-ekwu ka regional gọọmenti a na ha bụ n'isi ha ekwutebe ha onye ka ha ji ha ndị ekwu ekwu okwu Aburi Accord ha ndị ekwu akọ akụkọ ndị igbo egbu na 30,000 people ekwu egburu na ihe a na-ekwu ihe ga-aka ya ewe ndị awụsa iwe ka anyị na ha na-asị Gowon lọta Awolowo sị ya ekwekwule ka ha gaa ọgụ because o believe na a gaa ọgụ ahụ a ga-egbu ndị igbo ka o feere ha a gaa ọgụ adekunle eh, adekunle black scorpion ụnụ ọ hụrụ okwu o kwuru na ya ga-egbu ihe ọbụla move ọ wụgodu ahịhịa adekunle gburu adaka boro nyere ha aka conquer Niger Delta awolowo onye wetara atụmatụ hunger all is fair in war ana m agwa ụnụ ndị ụnụ na-acompare ha na ndị igbo na ndị awụdụ nya ndị igbo mara ihe anyị ga na-asọ ndị a asọ ihe a na-asị ee e, kwesị e, gị na mmadụ na-eme ihe gị were ngaji ogologo anyị kwesị iji ngaji ogologo so opinion ndị a ekwesịdị na-amatter n'ebe anyị nọ comparison a wụ arụ to me onye igbo ọbụla ka na-eme ọrụ ndị yoruba ọ ihe ha cookuru up mee anyị anyị hapụgazi ezigbo omume anyị mụtazi omume dị alien to us so omume ahụ na-agbakasịzi anyị ahụ ọ ihe na-eme na alụchaa agha ihe ewekwa ndị lụrụ ọgụ one naijiria kwesịrị inye aka ka e buildụọ naijiria awolowo mee nye anyị tutu naira ama m na gowon adịghị happy with that and also na omume ahụ ọ na-eme so n'ihe ha ji ha ekwere enye gọvanọ gọvanọ prezidenti ihe Tinubu na-eme na ha hụ na omume ya dị dangerous na onye na one Nigeria ha na-ekwu lip service maka ha nwere ike ịnọkata nga taa change echi na ha kwudo okwu ha n'ọtụtụ na ya ahụ na ha hụ na omume ndị Igbo so ha hụ na ndị Igbo na-enwe progress ndị Igbo na-aga n'ihu so ha chọzie ka ha mụrụ otu ha ga-esi metụ ndị Igbo emulate you know metụ ndị igbo emulate ka and lekwa anya omume anyị ha na-amụta na-emecha ha na-achị nwa achịdo omume ha anyị na-amụtazi ugbu a na-emezi anyị a na-elezi anyị anya otu e sibu ele ha anya mbụ ka m na-agakwa n'ihu na analysis m na-eme ya were tutu naira nye ndị si na-agha pụta and adị m sure ma e rebuildụọ south east and rest of the ọwa ya frustrate ya ee ngwanụ anyị were kweta two naira ahụ nye ọtụtụ ndị na-asị ndị igbo amadụ nwanne ele ote ndị igbo si survive na-awụdụ onye jụọ ya asịrị nwanne onye jụọ ya akpọrọ nwanne sọsọ ndị igbo wụ tribe all over the world ga-akpọrọ nwa boy deme n'ụlọ ya na-enye nri ahụ nwa ya take aka ka ọ dị m settle ụmụ boy ọtụtụ so it's something I'm part of. nye gị nri gosi ya ahịa free ọ zụcha afọ e, e, ọzụzụ enye ya ya settle ya ka deme ya n'ụlọ ya for one year ka nwa ahụ nwee ike balance na business na-enye ya nri ụtụtụ na-enye ya nri anyasị e mee tea n'ụtụtụ ọ bụrụ na ọ gabeghị ahịa ya atụrụ ṅụọ so ihe ọ ga na-emekwa ọ batazi ya nyekwa aka maybe ọ bata ọ kpatakwa ego ahụ in order to show appreciation ka ụnụ hụ ya asa provision na-enye aka ọ nọga nweta ụlọ ya pụọ ụnụ asị anyị na anyị enwedo otu obi onye igbo nọkata ya mepee ọnụ na-acompare anyị with ndị na ndị enyenwuru onwe ha aka mabọ ya ha ọkwa ya iji ọnụ kwugide mgbe o shi bido ha ji ọnụ ha na-akpọ anyị illiterate na-ele anyị anya the worst part ha kwuo ha ruo kwa anyị lee anya that side ha nọ kpọga anyị illiterate anyị na-azụzi ụmụ anyị n'akwụkwọ ndị a na-akpọ anyị illiterate na anyị na-azụ ha na ha achọta ịchụpụkwa anyị n'ahịa anyị na-azụ ha makputechawala n'ezi ha ife ha mere meeting nke anyị nọ na Shettima kwuru nke anyị na Shettima kwuru ihe a na look out for part 2 ka ọ hapụ ịdị too long m ga-ekwu part 2 so ị ga-eche nke anyị look out for part 2